Dia dhaoibh pháistí! Táimid ar ais arís agus inniu, féach, an luch draíochta. N'fheadar cén saghas draíocht atá ag an luch seo, nó sa luch. Rachaimid isteach, léimid an leabhar is feicfimid cén saghas draíocht atá anseo. Tar liom! An luch draíochta. Féach, an mbád agus an t-uisce ag sileadh anuas. Feicimid cén fáth go bhfuil luch draíochta ann, eh? An luch draíochta agus ba í Jane Mitchell a scríobh agus a mhaisigh agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh. Fadó, fadó, bhí baile beag in Éirinn. Ní raibh aon uisce ag na daoine a bhí ina gcónaí sa bhaile sin. Bhíodh tart mór orthu go léir ach bhí an abhainn tirim agus ní raibh scamall ar bith sa spéir. Agus féach, you see, brúnn sé ansin ach níl aon uisce ag teacht amach, féach. Lá amháin chuaidh buachaill go dtí Cnoc na Sí. D'iarr sé ar na síóga uisce a thabhairt do mhuintir an bhaile. D'éist na síóga leis. Féach orthu go léir. Tá siad beag nach bhfuil, i gcomparáid leis an mbuachaill, agus iad ag caint le chéile. Téigh go dtí an cnoc beag in aice an bhaile, ar siad. Bain an crann mór marbh atá ansin as an talamh. Cuir clocha móra timpeall an phoill. Déan clúdach de phíosa adhmaid ón gcrann agus cuir ar an bpoll é. Sin an crann, féach. Chuaidh an buachaill go dtí an cnoc beag. Bhain sé an crann mór marbh a bhí ansin as an talamh agus chuir sé clocha móra timpeall an phoill. Rinne sé clúdach de phíosaí adhmaid ón gcrann agus chuir sé ar an bpoll é. Tá an crann leagtha agus tá sé ag obair ar na clocha anois. Ag dul mórthimpeall agus fiú tá síóg tar éis teacht ar cuairt. Ansin chuaigh sé ar ais go dtí na síóga. Nuair a bhaineann tú an clúdach den pholl, ar siad, tiocfaidh uisce úr amach. Nuair a bheidh uisce ag gach duine, cuir an clúdach ar ais ar an bpoll agus ná Déan dearmad de sin. Ó, ní fheadar cén fáth. Tá seans ann nach féidir dearúd a dhéanamh air. Ó, féach, tá sé tar éis, tá sé tar éis an tobar a dhéanamh ansin, féach. Féach an glinn. Chuaigh an buachaill go dtí an poll ar an gcnoc. Bhí muintir an bhaile ann freisin. Bhain an buachaill an clúdach den pholl agus tháinig uisce úr amach. Chuir sé an clúdach ar ais ar an bpoll agus stad an t-uisce. Ó, féach, nach iad atá sona sásta uisce acu arís. Féach, na tonnta móra uisce teacht amach. Ó, gach aon duine sona sásta anois. Bhí an-áthas ar gach duine mar bhí tobar acu anois, tobar a mbeadh neart uisce ann i gcónaí. Agus an t-uisce féin, bhí sé glan agus fuar agus deas le hól. Bhí muintir an bhaile an-sásta. Ó, féach! Ag spraoi leis an uisce. Seo freisin, féach, an báidín beag. Féach an tobar ar oscailt agus an uisce ag sileadh anuas ansin. Agus gach éinne go breá sona sásta. Féach an peidhleacán ansin freisin. Oíche amháin tháinig tart ar chailín nuair a bhí sí sa leaba. Rachaidh mé go dtí an tobar agus gheobhaidh mé cupán uisce agus ansin tiocfaidh mé ar ais go dtí mo leaba, ar sise. Féach, sin cailín beag, tá sí tar éis éirí as a leaba. Caithfidh go raibh tart mór uirthi. Fuair sí cupán agus chuaigh sí amach. Bhain sí an clúdach den tobar agus tháinig uisce úr amach. D'ól sí an t-uisce agus chuaigh sí ar ais sa leaba. ach níor chuir sí an clúdach ar ais ar an tobar. Rinne sí dearmad de! Ó, féach an clúdach ansin. Féach í ag siúl abhaile agus a babóg ina lámh aici. Ní fheadar cad a tharlóidh. An oíche sin, tháinig na síóga amach ag déanamh spóirt. Chonaic siad an tobar gan chlúdach agus an t-uisce úr ag teacht amach. Chuaigh siad go dtí an rí. Bheadh an t-uisce ag sileadh amach an t-am ar fad mar. Ní tá. Ní bhreathnaíonn róshásta, an bhfuil? A rí, níor chuir an chailín sin an clúdach ar ais ar an tobar, ar siad. Tá an t-uisce go léir ag teacht amach anois. Ní féidir liomsa aon rud a dhéanamh, arsa an rí. Dúirt mé leo an clúdach a chur ar ais agus níor chuir. Rí na Síóga, b'in an áit ina rabhadar tar éis dul. Ach mar a dúirt sé, caithfidh na daoine an clúdach a chur ar ais air, nach gá? Tháinig an t-uisce amach ar feadh na hoíche gan stad. Chlúdaigh sé sráideanna an bhaile agus chuaigh sé isteach sna tithe. Rith na daoine go léir amach as na tithe agus suas leo ar na cnoic timpeall na háite. D'fhéach siad síos ar an mbaile. Féach ar an mbád ag éalú mar go bhfuil an t-uisce ag sileadh amach an t-am ar fad gan stad. Ar maidin bhí an baile go léir imithe ach bhí loch mór nua san áit. Tá an loch ann fós agus tá an baile faoin uisce fuar. Gach oíche, bíonn na síóga amuigh ag déanamh spóirt ar an loch. Téigh ansin oíche éigin agus b'fhéidir go bhfeicfidh tú iad. Bíonn na síóga ag spraoi ansin. ar feadh na hoíche. Sin é. Féach. Baile anois faoi uisce, féach. Fearr do na daoine anois baile nua a thógáil i measc na gcnoic. So, b'in An Loch draíochta. Súil agam gur thaitin sé libh agus táim ag tnúth go mór le bualadh libh arís leis an gcéad leabhar eile a léamh.